le haghaidh do shocrú síos a fháil. Sea, Darach McGonagle, n'fheadar an Darach nó Dara a thugann siad air, ach tá deis ar deireadh thiar anso, agus go deimhin féin tá pointe an-bhreá ar fad faighte ansan aige, Cormac Óg McCluskey. Agus arís, tá siad ag tástáil anso. Siar tá Bearna anso. Agus tá siad chun scaoileadh fé agus tá an ceann san stiúrtha go hálainn aige Oran Doherty tharais an trasnán. Tar éis do Chormac Óg McCluskey an obair chruaidh a dhéanamh sa díshealbhú agus tá siad anois ag ceann eile na páirce. An ruathar isteach anso agus tá fear an líne lán chúil, is dóigh liom ab é seo Niall McNicholl, tagtha aníos. Ní hea, an lánchúlaí go deimhin agus tá pointe fachta aige Pádraig Ó Céin. Agus tá deis ar fhrithionsaí anois anso acu. Ag imeacht leo ar cosa in airde. Tá Mullen ar an dtaobh so den bpáirc ach idir an dá linn, Kelly ag dul chun cinn. Pasáilte isteach go diail. O'Connell anso agus an ceann. Dara Byrne atá ann agus tá an chéad scór fachta acu. Tarlaíonn rudaí mar sin uaireanta agus caithfidh tú. an ceann is fearr a fháil air sin freisin. McGonagle gan é ag teacht in aon ghaobhar dó san, pointe an-bhreá ar fad ag an lántosaí, Pádraig Ó Céin, ar dhuine eile des na daoine atá tar éis pointe a aimsiú, an ceann san buailte isteach agus buailte isteach go deas aige, deis anso aige, Cormac Óg McCluskey agus tá McCluskey, tá pointe déanach anso do Choláiste Phádraig. Seán O'Connell fágtha istigh mar lántosaí. Tá Rían Collins taobh leis ach tá an pheil ag imeacht i dtreo an chúil eile agus ruathar maith anso. B'é seo an lántosaí ansan isteach agus buille ag teacht trasna ansan ach tá an pointe fachta. Is eol dúinn gur maith le foirne Mhaigh Eo an chíor thuathail ach ní féidir leo san a chruthú go fóill. Dara Byrne anois. Agus aige siúd, tá an tarna pointe fachta aige agus spreagfaidh san iad. Imreoirí Coláiste Cholmáin chun a sin a dhéanamh. Noonan.
Buailte isteach ansan ach an tosaí ag feitheamh leis an bpas. An cúlaí ag dul fé dhéin na caide agus leis an luas anois tá an pháirc oscailte agus tá seans ar chúl ag teacht. Cinneadh le déanamh aige Mortimer, atá díreach ag feitheamh trasna anso neadaithe go hálainn aige Pádraig Haran. Trasna leo arís go dtí McIver. Braitheann sé an ruathar istigh, sé seo fear a' chúil agus a bhfuil pointe curtha leis aige Pádraig Haran. Sárthaispeántas. a chruthú anso. Yeah, bhuel, caithfidh siad a Bhriain ceann ar a laghad a chruthú, is dóigh liom. B'fhéidir go bhfuil leathsheans anso, ach níl ach éinne amháin laistigh, Darragh Beirne anois. Tá pointe fachta aige Beirne, leathsheans b'fhéidir ar chúl. Amach leo arís agus tá traochadh anois ag breith ar Choláiste Cholmáin agus tá an baol ann, go ngéillfidís scór eile anso. Isteach arís McHugh an babhta so agus tá seans ar chúl anso agus an sábháilte go diail aige Flanagan ar an líne ach tá pointe fachta aige Cormac Óg McCloskey. Isteach i lár slí agus away leis arís Rian Collins a dhein sárchosaint sa chéad leath. Tá sé ar an ionsaí sa tarna leath agus tá seans aige Darragh O'Neill an dlaoi mhullaigh a chur ar thaispeántas Choláiste Phádraig. Machaire Rátha agus tá an bheart déanta acu. Anuas anso ar Darragh Beirne ach fiú fhéinig nuair a bhí sé gafa isteach ansan i mbéal an chúil, an pheil ardaithe leis aige Odhran Doherty agus don séú babhta riamh tá Corn Uí Ógáin buaite aige Coláiste Phádraig, Machaire Rátha.